ndewo ndị ọma na-ege ntị ekene si n'aka ọnụ ụwa nwa egbule ọ ga-adịrị mma nwa ọgba aka eje ọgụ nke mbụ na obodo ekweme ngwa tọọ ntị n'ala ka ị nụ okwu na-ese akụkọ eze mmụọ atụnyela nwa ada azụka ime nke ndị ọha obodo na ndị mụrụ ya jikọrọ aka na wee kpọtara ya ka ọ chụpụ ya mmụọ ọgbanje nke na-enye ya nsogbu mgbe ndị nta akụkọ na-agba eze mmụọ ajụjụ ọnụ ọ zara ha sị na nwa dibịa na-eje mba ọ dịghị ife ọ na-asọ nsọ maka na nwata na-ekwuru maka ọsọ otu isi n'ọfịa ndị mmụọ n'ihi na aka na aka na hara akpọbadị anyị mana eku baluo n'ike ite o kute ihe dị n'ime ofe na mgbe azụka batara ụlọ nchụaja na ndị mmụọ bidoro bewe wee sị na ife nwa a bu n'ukwu na ife egwu ụmụ mmụọ nọ n'ebe dị iche iche wee bewe akwa ọnwụ wee sị o azị o azị azị ị dị ụsọ na ya onwe ya bụ mmadụ amarọ mgbe ya ji dakwasị nwa a dịka enwe wee bido soro ọgbọ n'ịgala o tibe o eze mmụọ mebe m ya mebe m ya onye ụkọchukwu gwara ndị ụlọ ụka ya na ha ga-ebu ọnụ wee kpee ekpere abalị asaa agbọọla osikapa na agwa n'ụbọchị nke asaa ekpere ahụ onye isi ekpere na ndị ọzọ nọ na-arụ n'okpuru ụlọ ụka ahụ wee jiri ndị uwe ojii nwụdo nwoke a ikpe a ka anyị ji n'aka ruo kịta nke ka oroma ụsọ bụ na nwoke a na-akpọ odumeje nke sị na ya bụ ikuku a na-afụ anya eburula nwaanyị bịara nke ya ka ọ tọpụ ya na agbụ wee maa ya onu n'ala nwaanyị ka dinakwa ala n'ebe a mara ya onu n'ala kamgbe ụtụtụ ahụ ikpe a enwebeghị isi nke na-agbawa m obi bụ na a na-ekwu nke odumeje mere mekwasịkwa ọzọ na maazị senzima akpọrọla nwunye ya dị ime ọnwa asaa kpọtara odumeje ka o kpere ekpere maka arụ na-ahịa ya ozugbo odumeje batara ihe ọ sịrị bụ onye sị na ihe m na-eme ama enwe isi m gburu isi ya tinye ya o nwee isi ozugbo a ka na-ekwu nke a na-ekwu ọ da nwaanyị a aka n'afọ nwaanyị wee mụọ nwa ya n'ike ikpe a ka anyị ka jikwa n'aka kịta nke ka ọkụkọ atọ ofe wụ na maazị nwiboko na-eti mkpu n'oke onu wee sị na nwunye ya na-azị agba inter house sports ndị nta akụkọ na ndị ọzọ nọ n'ebe ahụ wee jụwa ya sị gịnị bụ inter house sports ọ sị na mgbe ya nụtara nwaanyị ya ọfụụ na nwaanyị ma ka esi ebe agụ mbọ mara ka esi esi ọgbọ n'ịgala na ụmụ ihe ọzọ dịgasị n'iche n'iche na a bịa n'ịrị ugwu akwa nga na nwunye ya na-akwụta ya ma ndị ha ma ọfụma n'ukwu mana kịtazị o nwezị nke ọ ma eme onye na-arụ ọrụ dịka onye nche na ụlọ maazị nwiboko wee tie mkpu wee sị eziokwu eziokwu nna anyị ukwu ọ wụkwa asị ikpe a enwebekwa isi ruo kịta na nchịkọta nke na-agbawa m obi bụ na amarọ m ebe mmiri si banye n'opi ụgbọgọrọ ọ bụ na ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ eburula m ohi ekwentị m ejiri gawa na nke ndị uwe ojii ka e wee chọpụtara m ekwentị m ozugbo m ruru otu onye n'ime ndị uwe ojii wee nara m akara ekwentị m kpọba egwu ekwentị m na-adị agụ esi na akpa dpo na-apụta m wee jụba sị ka ị ka na-eme ụdịrị ife a ebe ndị Igbo si na ọkịka na-akụ onye karị ya mana onye si na ọkịka dị mma ka m ka ya ikpe a enwebeghị isi m sị ka e jiri ya gawa na nke ndị ụlọikpe ndewonu ndị ọma na-ege ntị a sị na ebe ọkụ nyụrụ anyị awụsa ọwa n'ihi na ọ na-afịa arụ ọ fịabazị arụ ndewonu daalụ nke ọma ee ihe m na-ayọ unu biko biko biko biko doo doo doo onye ma asụ ya sụọ n'odo onye na-amarọ asụ ya sụọ n'ala unu tụnyere m nke ndị